programu yathu imene timakhala nayo lolemba loyamba la mwezi uliwonse imene ndi programu yathu ya namba 8 kuyambira pamene tinayamba maprogramu amenewa mmene munali mu july 2023 ndipo takhala ndithu tikukambirana nkhani zambiri kobasi zochuluka zokhuza independent complaints commission kuti kodi bungwe limeneli ndi chani limagwira ntchito motani uh, ife ngati nzika tikuyenera ndithu kutani ngati tikufuna kupereka madandaulo athu osiyanasiyana kudzera ku independent complaints commission komanso chachikulu kwambiri nchakuti takhala ndithu tikumva mafunso osiyanasiyana kuchokera kwa inu amene mumatsatira programu imeneyi kufunsa ndithu mafunso za independent complaints commission komanso nkhani yayikulu kwambiri ku malawi police service kuti kodi zinthu zimayenda bwanji kumeneku nanga akhala ndi madandaulo agwiritse ntchito ndondomeko zotani choncho tikuthokozeni kwambiri kuti timakhala limodzi mpulogalamu imeneyi ndipo inu makhala ndi mwayi womafunsa mafunso leronso tikhala ndithu ndi mpata umenewu lero tifuna ndithu tiperekenso mpata wochuluka kwambiri kuti inu mufunse mafunso anu osiyanasiyana amene muli nawo ah, okhudza independent complaints commission komanso chachikulu kwambiri ntchito za apolisi kuti zikuyenda bwanji kuno kwathu ku malawi ndipo inu nkhawa zanu ndi zotani ine ndine chancy muloza banda ndikulandireni ndi manja awiri mpulogalamu imeneyi koma sindili ndekha uh, poyambirira ndili ndi a superintendent uh, mark funsani kuchokera ku professional standards unit ku malawi police service ku area 30 tikulandireni ndi manja awiri zikomo kwambiri chancy kuli bwanji ku area 30 ah kumeneko kuli bwino ndithu chabwino kaya kuno ku zodiak ayi kunonso kuli bwino takulandirani ndi manja awiri mpulogalamuyi komanso tili ndi uh, joe zangazanga iwo ndi principal investigations officer kuchokera ku independent complaints commission tikulandireni ndi manja awiri tathokoza kwambiri chancy ndikukhulupirira kuti ku icc kuli bwino uh, ku icc kuli bwino kobasi Chabwino. uh, ndiyesanso kuno kuli bwino chabwino chabwino ayi kunonso ndithu mukatipeza chonchi ndikuti ntchito ikuyenda bwino zikomo kwambiri komanso kwa nthawi yoyamba ndimafuna ndilandire a rose waliya iwo ndi a principal civic education officer kuchokera ku independent complaints commission tikulandireni mprogram imeneyi ndikukhulupirira ndithu kuti bwino lino tikhala ndithu tili limodzi kumva zambiri ah koma apatseni moni omvera kuti adziwe kuti muli mu studio muno zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo kwambiri Ah, poyambirira penipeni ndikukhulupirira ndithu kuti tingokumbutsana kuti nambala yathu ija ndi 0999525252 kwa inu amene mukufuna kufunsa mafunso osiyanasiyana kudzera pa pa telefoni kuti mufuna mutiyimbire telefoni koma kwa inu amene mufuna kungolemba uthenga uja wa whatsapp kapena uthenga uja wa sms mutha kutumiza pa 0991158841 0991158841 zimenezo ndiye nambala zathu zimene mungathe kugwiritsa ntchito koma tingoyamba ndithu ndi nkhani zikuluzikulu mwina kuyambira pamene tinayamba programu iyi kumafika lero timakhala tikumbutsana ndithu nthawi ndi nthawi anzanga anzanga tifotokozereni nkhani zikuluzikulu ndithu zimene takhala tikuyambirana mu programu iyi Uh, zikomo kwambiri chance ndi omvera onse uh, nkhani imene takhala tikunena mobwerezabwereza ndi kuwafotokozera omvera kuti adzitha kuzindikira chimene independent complaints commission ilili uh, monga ndimafotokoza nthawi zonse kuti ife a independent complaints commission timalandira ndi kufufuza um, ma complaints amene anthu members of the general public amatidandaulira zokhudzana ndi apolisi kuti mwina uh, um, apolisi anamanga popanda chifukwa powamanga anamenya kapena anamenya cholinga chonena kuti apange confess mlandu komanso pamene munthu wamwalira ali m'manja mwa apolisi kapena wamwalira chifukwa cha uh, pamene uh, munthu wamwalira ali m'manja mwa polisi kapena wavulala ali m'manja mwa polisi komanso pamene um, munthu wa, wavulala chifukwa cha action ya polisi kapena wamwalira chifukwa cha action ya polisi so makesi amenewa akatipeza ife timafufuza kuti tipeze choona osati cholinga chonena kuti tapeza apolisi olakwa Komano tipeze chenicheni chimene chachitika chimene chapangitsa kuti munthu o- o- ah, amene wabwera kwathu ku independent complaints kudzadandaula champangitsa ndi chani kuti abwere ndi ah, ndimlekayi pamenepa ah, ah, bwana chance muloza ndi omvera onse chabwino chabwino nkhani yaikulu imene ndithu timakamba mpulogalamu imeneyi yafunsani ndi nkhani yokhuza ndithu apolisi ndipo ndikukhulupirira ndithu kuti uh, professional standards unit ena ndithu akuyidziwa koma mwina ena kufikira lero nkoyamba kumva tifotokozereni mumagwira ntchito motani ndipo zinthu zikuyenda bwanji ku malawi polisi Uh, zikomo kwambiri uh, professional standards unit ndi internal oversight body or ndingati ndi bungwe limene limafufuza nkhani zokhuzana ndi apolisi bungwelo ndi ndi la polisi so, uh, akugwira ntchito kumeneko ndi apolisi okhaokha komano tili pa ubale wabwino ndi anzathu a independent complaints commission chifukwa chakuti iwo ali ngatinso external oversight body amenenso amayang'ananso zochitika za ku polisi so ndi ofesi ndithu yokhazikika imene imapezeka pa headquarters ya uh, level komanso ma region onse a polisi amene ali m'madera onse osiyanasiyana uh, chikhazikitseni bungwe limeneli i think anthu ambiri anayamba kulidziwa after mwina ma awareness amene takhala tikupanga komanso takhala tikulandira ma complaints o- ochuluka kwa mbali za dziko lonse la malawi ntchito yathu kwambiri ndikufufuza nkhani zokhudzana ndi apolisi any complaints that relates to a police officer. We investigate and submit uh, uh, reports to management with recommendations for discipline or criminal action. Ndithuda ndi ndi- ndi bungwe lanu loti mutha kumabwera nthawi iliyonse kapena kumayimba mafoni kuti muthandizidwe zikakhala kuti kuna ife tili potalikira mutha kupita ku Independent Complaints Commission tili pa ubale wabwino kwambiri amene timatha kupangana handle refer ma cases kuti amalawi mukhale othandizika maufulu anu asaphwanyidwe komanso muzidziwa kuti ah, ah, apolisi ndi ap- apolisi anu akuyenera kugwira ntchito motsatira malamulo zikomo kwambiri
A- afunsani ndili ndi dandaulo mwachitsanzo umangopita basi ku polisi kuja ukangoti ayi ine ndafika ine ndine wakuti wakuti kapena pali ndondomeko ina yake imene umayenera ndithu kuti utsatire tinene kuti pa police station iliyonse imene ikupezeka m- ma- malawi muno pamakhalanso officer in charge kapena wachiwiri kwa officer in charge choncho amalawi akaona kuti ufulu wawo waphwanyidwa kapena pena pake asanathandizidwe mokwanira ndi udindo wawo amalawi odandaulawo kuti akomane ndi wamkulu wa pa station imene ali Ngati aona kuti pamenepo sanathandizidwe mokwanira, siteshoni iliyonse imene imapezeka m'Malawi muno ilinso pansi pa commissioner of the region. Alinso ndi ufulu kupita kukakumana ndi commissioner kapena otsatira kwa commissioner. Akaonanso kuti mwina mwake sakuthandizidwa, atha kubwera ku maofesi athu a PSU amene ndinene kuti amapezeka pa region iliyonse komanso at head- headquarters level. Komanso mwina akaona kuti sanathandizidwe mokwanira ndi ah, udindo wawonso kupita mwina ku ICC kuti akapereke dandaulo lawo kuti athandizidwe. zikomo kwambiri zikomo kwambiri nambala zathu ndi zimene ndinafotokoza zija 0999525252 kwa inu amene mufuna kuimba telefoni kumbali ya inu amene mufuna kutumiza sms ndi 0991158841 uh, mutha kutumizanso ndithu whatsapp pa nambala imeneyo nkhani imeneyi uh, zangazanga ndimakonda ndithu kumayifunsafunsa koma tikuyenerabe kuti tizifunsa basi nkhani zikuluzikulu zimene anthu akumabwera nazo ku independent complaints commission kuzadandaula zikumakhala nkhani zo- zotani pakadali pano Um, nkhani zazikuluzikulu zimene zakhala zikutipeza kawirikawiri ndi madandaulo okuti anthu apangidwa assault ndi apolisi amenyedwa ndi apolisi uh, kaya po pa, pa nthawi imene amawamanga kaya mwina pa nthawi imene akufufuza pofuna kuti munthu amene a- suspect amene akumufunsayo aulule uh, chimene anachita uh, pakumakhala tendency yowamenya anthu aja kuti achite uh, gain co- um, uh, confession so assault is one of ma cases amene tikulandira ochuluka unlawful uh, detentions arrests amenewonso amatipeza ochuluka um, uh, of late uh, tachitanso register ma, ma cases angapo amene anthu amwalira ali m'manja mwa apolisi komanso kumwalira chifukwa cha uh, action ya apolisi so ndi makesi ambiri amene timalandira uh, ma misconducts ndi amene amachuluka kwambiri uh, poti misconduct is broad right? Well, miscon- misconduct pamene anthu akudandaula kunena kuti the way the police conducted themselves when uh, a- amathandizira um, um, akudandaulawo adaona kuti apolisi sanazipange conduct moyenerera so ma cases amene ndamene timalandira kwambiri uh, kawiri kawiri ku independent complaints commission chabwino pali uthenga apa umene akufunsa uh, makilole kuchokera ku balaka akuti ngati kufufuza kwanu kumakhala kopanda cholinga kuti apolisi muwapeze olakwa Tsono kufufuza kwanu mukapeza kuti apolisi avulaza munthu womangidwa, mumatani? Ndi uthenga umene ndithu atifunsa a Makilole kuchokera ku Balaka. ndikhoza kufotokoza Mhm. Ah, zikomo kwambiri ah, kamba ka funso lanu labwino Ah, muzindikire kunena kuti ifeyo ngati a independent complaints Co- commission ndife oyima patokha Sititenga mbali ayi, sititenga mbali kuti timakondera oujeni, members of the general public, kapena timakondera a polisi. Cholinga cha ife pamene talandira dandaulo, kwa ife kumakhala kufufuza kuti tipeze chilungamo chimene chinachitika. Kodi apolisi adalakwitsa pogwira ntchito yawo kapena analondola? Kodi ngati anala, analakwitsa umboni umene ulipo ndi wotani? Ngati umboni wapezeka, tapeza kunena kuti apolisi pogwira ntchito yawo sadalondole, um, sadatsate njira zimene amayenera kutsata. Um, ngati nkhani ili ya criminal kuti padaphwanyidwa panaphwanyidwa um, malamulo a boma nkhani ndi ya criminal ndiye kuti ife tikamaliza failo yathu tikamaliza kufufuza timatenga failoyo timayitumiza uh, ku office kwa director of public prosecution kuti munthuyo apa- akapangidwe prosecute uh, ndikunena izi chifukwa chonena kuti ifeyo as independent complaints commission padakali panopa sadatipatse a Director of Public Prosecution kuti munthuyo akapangidwe prosecute. Pamene tapeza kuti nkhani imene inachitikayo ndi ya discipline, pali umboni kuti munthu uja anasokoneza pogwira ntchito yake timatenga failoyo ndi umboni wonse umene tili nawo ku- kutumiza kwa inspector general of police kuti munthuyo akapangidwe discipline uh, through uh, njira zawo za polisi zimene amapangirana discipline komano timapempha kunena kuti um, um, uh, apolisiwo akamaliza akampanga discipline munthuyo atipatsenso feedback kuti tidziwe kuti kodi ndi um, ndi chigamulo chota
tikadalandirabe ndithu mauthenga kuchokera kwa amene akutsatira program imeneyi madzulo ano pa nambala yathu ya 0991158841 A Jafali Adams ku Mchezi, Kodi bwanji apolisi akumalipilitsa zinthu zimene sitimayenela kulipila tikapita ku polisi kukadandaula kuti tipeze chilungamo? Kodi tiziti pano apolisi Kodi tiziti pano polisi si yathu ngati nzika? Chabwino Adams sanafotokoze zinthu zake zimene akumalipilitsidwa koma ndikukhulupilira kuti afunsani mwina muli ndi muli ndi list ya izi ndi zaulere izi ndi zolipiritsa ndi hope kuti mwina mutiyankha pamenepo bwino bwino uh, khobani ku S- saiwa funso langa nali kodi apolisi akapezeka olakwa mmapanga nawo chani kapena kuti mmatsata njira ziti kuti anthu amba ngati ife tithandizike ndipo mm, ah, ena apa akuti ndimafuna ndifunse kuti kodi angafufuze bwanji mulandu wa polisi Eh, chabwino Ah, funso lake ndithu lathera pamenepo koma ndikhulupira ndithu kuti akuluakulu amene ndinawo mu studio muno ayankha ndithu bwino lino kuti kodi ama Uh, tingofotokoza pano kuti ndithu nambala yathu imene mungathe kuimba telefoni ndi 0991525252 0991525252 uh, titero ndithu kwa inu amene mukufuna kuimba telefoni 0991525252 ndi nambala yathu imeneyo mwina tisanapereke mpata kwa akuluakulu athu kuti ati- atiyankhe mafunso amenewa frank jonathan kuchokera ku kasungu akuti kodi belo amati ndi aulere nanga bwanji amatilipiritsa belo chabwino kuoneka ndithu kuti lero mafunso alipo ochuluka zedi basi koma tipereke mpata kaye ndikukhulupirira kwa akuluakulu athu kuti atiyankhe mafunso amenewa amene abwera pakadali pano Ah, zikomo kwambiri a chance Ah, ena afunsa a jafali adamu afunsa funso lakuti chifukwa chani ma services ena amalipiritsa mwina ku polisi. afunsani musa- musanayambe ndi- poona ngati palaini papali ena amene afunanso afunse ndithu halo halo halo Hello, hello. Ndi- ndikumvani ndithu koma mukumvekera ndithu patali choncho mwina tigwiregwire pena ndi pena mu studio muno kuti tikumveni bwinobwino halo kaya mukutiimbira kuchokera kuti uh, telefoni Nkhotakota. ku Nkhotakota kaya dzina ndi ndani bwana chabwino uh, timafunitsitsa ndithu kuti timvane nawo koma ikuoneka ndithu kuti akumvekera kutali kobasi uh, mwina tigwiregwire makina athu kuti uh, tione kuti titha kumvana nawo bwino muno mpulogalamu uyu mmayamba ndithu kuyankha a Funsani uh, nkhaniyo Ah, zoona ndimafuna ndiyankhe pa funso limene ana Ah, ndine- ndinene kuti pali masevisi ena amene apolisi akuyenera kupereka kwa ulere komanso pali masevisi ena amene apolisi amayenera kuti munthu akabwera ayenera kuti alipire mwachitsanzo kuti pali masevisi ngati kuti munthu afuna atenge asilikali apolisi pa ngati hayala kuti akathandizira kuteteza kaya pa masewera a mpira kaya kuli mwambo wina wake wochitika wofunika kuti akachite control crowd kumeneko amayenera kuti alipire pali masevisi ena ngati afuna muna achipepala chapati chimati police clearance akuyenera kuti alipire koma pali masevisi ena amene apolisi akuyenera kupereka kwa ulere mwachitsanzo kuti statement munthu adandaula kulemba statement samayenera kuti munthu alipire nyumba yake kaya yathyoledwa kaya ndi galimoto yathyoledwa afuna akachite visit scene akaone apolisi mmene munthu ah, mlandu unachitikira service imeneyo imakha- imene yakhala ya ulere Esa. sakuyenera kuti alipire Hello? police hello ya ndikumva
Nsanje ku Nsanje kaya dzina ndi ndani bwana ah, dzina Milton a Milton Mhm. chabwino ah, tili ndi akuluakulu mu studio muno ochokera ku independent complaints commission komanso ku malawi police service ah, funsani ndithu funso lanu okay funso ndonena kuti no tingoyerekeza wakuba wathyola kaya ndi shopu nde akathyola pano maimira nabayo zapeza kunena kuti ndithu iye
halo mtalaza akuti akuti amagulitsa kwa apolisi ndimo mulandu ngati mene apolisi atapezeka pamukha chilango chanji A- a Milton tafunsaniso funso lo penapake simunamveke bwinobwino alright alright ndikunena kuti pena pake pathyoledwa eti kaya ndi shopu Mhm. ndiye akubawo katundu akaba ndithu kumene akagulitsawo ndi kwa apolisi Mhm. nde in case imene ive kachimene imene agwidwa apolisi eti Mhm. ndi amene anagula katunduyo Mhm. ndiye akapezeka olakwa mlandu wake umakhala wotani chabwino Mm. a, a milton funso lanu ndithu lamveka a, tiapempha a Funsani amene akuchokera ku professional standards unit kuti akuyankheni funso limenelo Obisa. ndathokoza kwambiri Ndipo ndipo. zikomo ndikukhulupirira ndithu kuti ngati ndamvetsa bwinobwino a milton kuchokera ku Nsanje kuti katundu wabedwa Ah, ndipo kogulitsidwako ndikukapezeka ndithu kuti agulitsa kwa apolisi mwina ndimene ndithu alif- alifunsira ndithu funso limenelo ndikukhulupirira kuti kwinako afunsani apitiriza kuyankha kwake kuti kodi pamenepa zimayenda bwanji koma ndinakudulani munali mukuyamba ndithu kuyankhanso mafunso ena zona ndimafotokoza za nkhani imene masevisi amene apo kulipira so pali ma service ndithu amene anasankhidwa kuti apolisi akuyenera kupereka kwa public kwa ulere ndimakamba ngati kuti mwina statement chifukwa munthu wabwera ku station akapanga report case akuyenera mulembe statement afotokoze chilichonse chimene chinachitika chinachitika ku- wa- pa mulandu wakewo statement asayinire sakuyenera kulipira chilichonse koma mwachitsanzo afuna police report police report kaya kuti afuna apite naye ku insurance kaya apite naye kuti akuyenera kulipira pali mitengo yake ndithu Ah, palinso ma service ena amene ndinanena kale ngati ngati kuti ah, mwina crowd control kumpira kapena kuzochitika chitika zonse zimene anthu amafuna kuti apolisi akakhalepo pali mitengo yake imene inakhazikitsidwa akuyenera kumana ndi achi- achi- achi- achikulire apa police station iliyonse apemphe anthu amene akufuna kuti ndi angati akuyenera kuzalipiranso ndalama at the end of the day Ah, belo belo ena anafunsa za belo Za apo. belo. kodi belo iyi imayenda bwanji nkhani ya belo amalawi anzanga ndimanena masiku onse kuti belo ya polisi ndi yaulere belo yokha ya kukhoti ndi imene amalipiritsa pa mitengo yosiyanasiyana malingana ndi mlandu wake komanso ndi mmene ajaji kapena majisitireti aonera nkhani ndithu belo ya polisi kulikonse ndi yaulere ngati mwakakamizidwa kulipiritsa ndalama ngakhale pa belo ya polisi uzani wamkulu wa polisi imeneyo kapena otsatira awo kapena wamkulu wa chigawo chimenecho kapena bwerani ku professional standards unit mukapange ripoti kapena apo ayi pitaninso kwa icc mukapange ripoti ndipo mukathandizidwa moyenelera belo ya polisi ndi yaulere apapa timanena mobwereza bwereza Ah, asakunamizeni kuti asakukakamizeni kupereka ndalama iliyonse chifukwa belo imene ndikuti mwangopatsidwa mukapitanso ku khoti ngati mlandu uli waukulu chifukwa pali milandunso imene apolisi anapatsidwa mphamvu kupereka belo si milandu iliyonse yayi milandu ina ikuluikulu wapolisi sakuyenera kupereka belo khoti lokha ndi limene limapereka belo motsatiranso ndondomeko pakhale mwina ma sureties kaya pali ah, ndalama imene imaperekedwayo kumenenso mumazalandiranso lisiti Cha- ah, pa nkhani ya imene anena a milton ku nsanje wapolisi wagula katundu wobedwa wapolisi ali ngati munthu wina aliyense palibe munthu amene ali pamwamba pamala pa malamulo ngati munthu waba ndikupezeka kuti wakagulitsa kwa munthu amene ndi wapolisi nayenso wapolisi akuyenera kuyankha mlandu ngati mmene angayankhire munthu wina aliyense pali mlandu umene timap- am- umatha kuperekedwa ngati receiving stolen property ndikuti wakubayo wayankha mlandu wake wakuba uyu ayankha mlandu wake wa receiving stolen property pakapezeka maumboni ndithu kuti iyewo amadziwa kuti katunduyo ndiobedwa maumboni amakhalapo mwina chinthu chatchipa tiyerekeze chinthu cha 10000 ogula 1000 kwacha akuyenera kuti adabwe kuti chinthu chiku- chikutchipa chifukwa chani komanso malonda amachitika nthawi yanji malonda mwina kupanga 12 koloko ya usiku adabweso munthu munthuyu akundigulisa chinthu chinthu chake kapena wachita kuba pali mafactors amene court limachita consider kuti lichite prove kuti wogulayo anali ndi knowledge kuti chinthucho ndi chobedwa so wapolisi ali ngati munthu wina aliyense palibe munthu amene ali pamba pa- pa- pa lamulo ngati walakwitsa zimatheka wa polisi ndithu kumuimba mlandu kwambiri makoti ake amakalowaso makoti awo omwe amene amalowa anthu enawo kwambiri moti zikuchitika zimenezo kwambiri ngati kwapezeka kuti iye walakwitsa ndi zoona ah, ndafotokoza kuti ah, pali zitsanzo zambiri zimene amalawi amamva kuti wapolisi wamangidwa Eh, amamangidwa ndithu ndikupitaso kukhoti ndikukaweruzidwaso ngati munthu wina aliyense mwinaso ndikupitaso kukaseva ku prison ngati mene amapangira munthu aliyense chabwino ndithudi kuoneka ndithu kuti lero uh, afunsani komanso azangazanga ntchito ilipo fande mafunso alipo ochuluka koma basi lero ndikhulupirira kuti tiyesesa kuti tiamalize mafunso amenewa palaini panso tili ndi ena amene ndithu akutiimbira foni hallo takulandirani mpulogalamu ya kumvetsa za independent complaints commission takulandirani, kadzina ndi ndani
Ine dzina langa ndine Melkizedek Banda ndikuimbira kuno kumpoto ku Rumphi.
tathokoza kwambiri abanda kuti mwatiimbira telefoni funso lanu ndi lotani
Langa si funso kwenikweni. Olo yaperekani ndemanga yanu ndithu abanda ya ndemanga yanga ndi yadandaulo chifukwa chonena kuti ndinamva mmene mumanena kuti nthawi zina apolisi amatha kupha munthu mosayenera chifukwa mwina chomumenya pomukakamiza ndiye chima- chimachitika ndi chani kuti mwina wapolisi akakhala kuti mwina wamenya munthu nkumupha mmalo mofufuza amangompanga transfer kumchosa kumalo kuja kumpitisa malo kwina zimapangisa zilibe umboni zimakhala zodandaulisa kwambiri two pamakhala mabizinesi ena ngati oyenda pa msewu umapeza kuti mwina munthu akuyendesa mwina kani galimoto kani njinga ya moto chinthu icho chimakhala kuti chilibe chilolezo koma mwini wake amakhala kuti ndi wapolisi uja iye uja akuuza kuti "Ah, usavutike zoti ine ndine wachani ndine wa polisi komano ukakhala kuti wagwidwa iye uja amakhala amakuthawa ndi kukusiya wekha nde pamenepopo munthu iweyo ukhoza kuthandizika bwanji fuso langa ndi limenelo zikomo kwambiri ndathokoza kwambiri a melkizedek banda kuchokera ku rumphi kwambiri zikomo kwambiri uh, mafunso awiri ndithu omveka bwino amene afunsa amenewa osman kuchokera ku Kasungu akuti kodi mukapeza kuti avakabu abweretsa munthu yemwe amuvulaza kale mumapangapo chiyani Uh, ndipo palinso funso lina uh, akimu ku, uh, akim kakwesa kuchokera kudowa kwa adzole Akuti kodi a police akavulaza munthu posatsata malamulo, inuyo ngati ofufuza mukawapeza olakwa, nanga a police mumapanga nawo chiyani ngati munthu uja wavulazidwa ali osalakwa? Chabwino, nkhani yovulazidwa ikukhala ngati ikubwerabwera kwambiri ah, m'programu iyi. Kodi munthu akapezeka kuti ndi osalakwa koma atalangidwa ndi a polisi amathandizidwa bwanji uh, lonek goliati ku chikwawa east bank kodi apolisi ndi oyenera kumafunsa laisensi mutakumana pa njira nanga a traffic ntchito yawo ndi yanji chabwino sindidziwa kuti kodi uh, pamenepa akufunsa kuti wapolisi wa traffic police kapena hmm, chabwino koma ndikhulupirira ndithu kuti akuluakulu athu ayankha uh, abetha ku area 25a funso ndi lakuti kodi nchifukwa chani apolisi amakonda kuthira tear gas pa nthawi ya zipolowe komanso amalandira ndalama kwa maminibasi ndikuwalola kuti apite asanakonze vuto limene wawapeza nalo chabwino mafunso ambiri kobasi amene ndithu tili nawo mpulogalamu imeneyi koma chachikulu ndi chakuti timafuna kuti muzitifunsa mafunso amenewa nchifukwa chake tili ndi pulogalamu imeneyi cholinga chake nkuti nkhani zimenezi ndithu muzimvetsetse bwinobwino ndipo pulogalamu imeneyi ndithu timapereka mpata womafunsa mafunso ngati amenewa ndi nambala yathu ndi 0991525252 kwa inu amene mufuna kuimba telefoni ngati mufuna kutumiza uthenga 099 1158841 halo Alo. takulandirani ndi manja awiri mpulogalamu ya kumvetsa za independent complaints commission Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndi Elisa Filimon. chabwino afilimoni mukutiimbira telefoni kuchokera kuti Kuno ku Magomero ku Dedza chabwino takulandirani funsani funso lanu

Chabwino tathokoza kwambiri a uh, Filimoni ku Magomero ku Dedza pofunsa funso lanu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Yeah, yeah.
ndikhulupira kuti tipereke mpata kuti akuluakulu ayankhepo mafunsowa afunsa akuti tu zikumafika potseka police station kapena police unit ndikupita kumsewu uh, zikumayenda bwanji kuti ziperezi chabwino Ah, zikomo kwambiri Ah, ndiyambire ndi funso limene lomaliza uniti ya polisi sikuyenera kuti itsekedwe apolisi akuyenera kuti akhale kuti azigu- akugwira ntchito kuthandiza anthu Ah, unit iliyonse imene ili m'Malawi muno ili pansi pa police station yakuderalo so ngati members of public akuona kuti zimene zikuchitika i think anawonso ali ndi udindo opita kukafotokoza kwa akuluakulu amene akuyang'anira ku polisi kumene kuja kuti akafotokozere kuti timapita ku polisi tapeza kotseka anyama maofisa azana kumakhala ali kumsewu kuti zimakhala choncho i think ndizakhala ntchito ya officer in charge kapena maofisa ena amene angapanga delegate kuti akayankhule maofisa aja kuti mwina ntchito imene ukhoza kuchepa Ah, ndibwere ku funso lina lakuti apolisi akumalandira ndalama kaya mati ama- kwa maminibasi Ah, mchitidwe wo- wolandira ndalama kapena kupereka ndalama ndi mchitidwe wo- woletsedwa pa chizungu timati corruption chifukwa kutheka kuti amene akupereka ndalamayo chilipo chimene akubisa kuti chisachitike mwina minibasi sili bwino kapena iye wapanga exceed kapena pali zinthu zambiri zimene zima- zi- zi- zikhala kuti zolakwika ndiye akumpatsa ndalama wa polisi uja kuti alephere kugwira ntchito yake Ah, motero onse woperekayo ndi wolandirayo onsewo akuphwanya malamulo ngati mwaona izi zikuchitika mwinanso ndi chifukwa chake pali programu ino kuti muzifunsa mafunso ifenso tizikuwunikirani zoti zoyenera kuchita so ngati mwaona zimenezi zikuchitika kudera lanulo ndanena kale kuti kwa ofisa in charge kapena mabwana ena o- apansi pake komanso ngati mwaona kuti mwina mumapereka lipoti simunathandizidwe pitani kwa komishonala wa region imeneyo kapena imbani foni ku manambala amene anaperekedwa kuja kuti ife tidziwe kuti zimene zikuchitika kuti chifukwa popanda inuyo kupanga lipoti ifenso pakhala povuta kuti mwina ti tidziwe kuti kukuchitika chani Ah, funso lina munakamba za tear gas uh, tear gas ndi chida chimodzi chimene apolisi amapatsidwa kuti azigwiritsa ntchito pakakhala ziwawa so uh, tear gas mwina ndinganene kuti ndi chida chomwe chili ngatibe chimakhalako proportional ndi mwina violence imene ikuchitika kusiyana ndi kuti apolisi agwiritse ntchito uh, zipopolo zenizeni ngati kuti ali ku nkhondo so timakhulupirira kuti tikathira tear gas ndi kuti anthu apanga disperse patha kukhalako bata so tear gas ndithu ndi zovomerezeka mmalamulo under public, uh, pu- pu- pu- public order management apolisi anapatsidwa mphamvu zogwiritsa ntchito tear gas ngati kukuchitika ziwawa kuti ziwawazo zithe pakhale bata ndi mtendere
koma akuti kaponyedwe kake ukhangata kumangoponyedwa ponyedwa ati kwambiri Ah, timazi- amatinena kuti mwina timakhala mwina ngati trigger happy koma anthu zimatengeranso ndi situation ya mmene zilili Eh, chifukwa mwinanso kuti pasakhale njira imeneyo ndi kutinso mwina patha kuluzidwa miyoyo kapena katundu wambiri chabwino so timayesetsa kupanga balance kuti tisadzudzulidwe chifukwanso kuti tisapangenso action imene mwinanso anthu omwewo azatidzudzulanso kuti timangoonerera zinthu zikutani zikulakwika so we try as much as possible to balance the situation kuti pakhale mtendere chabwino Ah, mwina pina kwanthandize kwanzanga ya ndikhulupira ndithu kuti azangazanga mwakhala ndithu mukutsatira kwa kanthawi kobasi simunalankhule ya ndikupatsenidi mpata kuti mwina muthirire kundemanga kwa mafunso ena amene abwera ya zoona uh, pali funso limene anafunsa uh, nd- uh, ak- akhobani ndiyesa uh, iwowo amafunsa kuti kodi apolisi akalakwa uh, munthu wabwera kudzadandaula ndikupeza kuti apolisi uh, alakwa kodi chimachitika ndi chani ndiyesa funso limene ndinayankha eti kuti uh, pa- tikapeza umboni kuti ngati nkha- nkhaniyo ili ya criminal timapita nayo kwa dpp kuti mu, uh, office of director of public prosecution kuti munthuyo amtengere ku court komanso ngati ili ya discipline timatengera kwa inspector general kuti munthuyo um, a- a- akakumane ndi uh, akampange discipline kudzera uh, njira yawo imene amagwiritsa ntchito apolisi popanga discipline ma officers awo ndi wina ananena kuti kodi ndikotheka kupanga kwafufuza apolisi ndi zimene timapanga daily tikati tachoka ku nyumba kupita ku ofesi ndi kuti Ntchito yanu ndi imakhala imeneyo. ntchito yathu imene timapanga ndi imeneyo kulandira madandaulo okhudzana ndi um, a- a- apolisi ndiponso kufufuza kuti tipeze chilungamo chenicheni chimene chinachitika nde ndialimbikitse anthu kuti ndizotheka kufufuza apolisi tawafufuza ndithu timalandira ma, ma complaints tsiku ndi tsiku komanso alipo ena amene pano ndikunena pano ada tidatumiza kale kuti um, um, ku office kwa director of public prosecution akalowe nawo court aliponso ena amene tinatumiza kale kwa inspector general kuti awapange discipline kudzera ku um, uh, ndondomeko yawo imene amapangira discipline officers So ndialimbikitse amalawi kunena kuti nkotheka kufufuza ma officers lamulo likutipatsa mphamvu imeneyo kuti tipange zimenezo zikomo kwambiri chabwino tili mpulogalamu ya kumvetsa za independent complaints commission nambala zathu ndi 0991525252 komanso 0991158841 kwa inu amene mufuna kutumiza uthenga wa mm, pa telefoni nde mauthenga alipo ochuluka kobasi tione kuti kuti palaini pali yani halo chomwe ndikuoneka ndithu kuti mwina tilibe amene ali palaini halo takulandirani mpulogalamu ya kumvetsa za independent complaints commission Yes, yes, yes. Kaya dzina ndi ndani ndi kumene mukutiimbira telefoni? Eh, ine ndine eh, John Luhanga ku Mzimba Aluhanga takulandirani ndi manja awiri.
ndithu ndithu ndi ine ndimafuna ndi- ndifunse funso langa ndi lakuti kodi nanga apolisi

apeza pa ngozi imeneyo ndekusikira ngati komweyo aluhanga ku mzimba ndathokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu akuyankhani ndithu funso limenelo zikomo zikomo kwambiri akuti kodi chimachititsa ndi chani kuti apolisi akumayendetsa galimoto ataledzera mowa pamene malamulo a pamsewu sakulola ndi akagunda munthu amalandira chitetezo chokwanira kusiyana ndi munthu wamba ine ndine justice kamwana kuchokera ku mchinji a Alick nkhangaude ku ntchisi Af- apolisi masiku ano akukonda ziphuphu akadziwika tizichita nawo zotani a Bright Zowe ku Rumphi kodi munthu akakhala kuti wagwidwa ndipo atsekeredwa ku selo ndizololedwa kuti munthu ameneyo amenyedwe kuti ayankhe mafunso akufunsidwa ndi apolisi kuoneka ndithu kuti ayi mafunso ndi ochuluka kobasa amene tinawo ah, madzulo ano Ah, zoona belo ya polisi ndi yaulere pa malamulo a dziko lino koma mukudziwa kuti belo imeneyi a polisi sapereka mophweka kufikira kuti anthu pofuna kuti m'bale wawo atuluke amabwera ndi ganizo lopereka ndalama kwa apolisi yemwe akuyendetsa mlanduwo ndipo munthu amatulutsidwa amenewa ndi a Makilole kuchokera ku balaka tione palaini pakuti pali yani halo Hello? takulandirani mpulogalamu ya kumvetsa za independent complaints commission uh, kaya dzina ndi ndani ndi kumene mukutiimbira telefoni ine ndi mujini mwale ku Ntchisi uh, mwale tifunseni ndithu funso limene muli nalo kapena ndemanga
okay ndimafuna kuserako zimachitika madeni munthu wanyamula marewa umapeza kuti amapolisi akuyenda koma alibe misonkho driver alibe license

Akuluakuluwa mukafukufuku wawo ngati kumbali ya pamsewu amafufuza komotani chabwino kuti amene azithandizira chabwino tathokoza kwambiri muli ndi funso lina ayi ndimafuna ndipitirize apa Mhm. apeza kuti kuna munthu wazira ndi umboni anthu mina four five akabendaula kuti mukhamukhawo koma mavuto aja samatha
Chabwino. Ah, ndikukhulupirira kuti funso lanu limenelo lamveka ndipo tiapempha akuluakuluwa kuti atiyankhe bwinobwino funso limenelo. zikomo kwambiri akondwani saiwa um, ku Ntcheu kuti kodi munthu akamangidwa ali osalakwa mmamuthandiza bwanji uh, ndipo funso lina kuti nthawi zina kumapezeka kuti zida zimene akuba anagwiritsa ntchito mfuti ndi aboma polisi ndi chilango chanji chimene mumapereka? Ine ndine Jegwe Kankhande kuchokera ku Dowa. Ndipo funso lina ndikukhulupirira kuti limene likhale lomaliza chifukwa cha nthawi. Kodi ndi zotheka kuti munthu mukumuganizira kuti anaphwanya malamulo ndiye mukumakamutenga ndi kumakammenya musanampeze kuti ndi olakwa? Ngati si choncho ndi chifukwa chiyani amammenya munthuyo? a Bernard Nasiyo kuchokera ku Blantyre mafunsowa ndi ochuluka koma basi tipereke mpata kwa akuluakulu athu mu studio muno kuti ayankhe mafunso amenewo Ah, ndiyambe ine mwina Ah, lomaliziralo kuti munthu wamangidwa ndiye akumenyedwa ah, I think kumeneko ndi kuphwanya malamulo munthu ngati walakwa walakwira lamulo akuyenera kuti amangidwe apangidwe process yonse ya mlandu apite ku court wapolisi alibe mphamvu yomenya munthu chifukwa chakuti walakwira lamulo it is only the court imene imapereka chilango kwa munthu amene wapezeka wolakwa after all uh, court processes zachitika so kumenya munthu pa chifukwa chakuti walakwa kapena kuti mwina mpezepo umboni umenewo ndi mlandu and ngati zakuchitikirani ngati zinakuchitikirani ah, kapezeni chithandizo kuma ofisi athu tomwe tanena aja kapenanso ku icc kapena mabungwe ena ambiri amene ali kunjako Mm, munakamba funso lina la galimoto yoti kaya mwini wake ndi wa polisi koma ilibe misonkho alibenso layisensi ndiye galimoto kuma- mukumangoyiona mumakadandaula koma simuthandizidwa sindidziwa kuti dandaulo limakhala kuti chani kuti galimoto yomwe yachita ngozi kapena yachita ngozi anthu ena avulalapo chifukwa itakhala kuti galimoto ikunyamula anthu ikuyenda koma ku- ah, ilibe misonkho pali malamulo amene amayenera kutsatidwa kuti ah, galimoto mwini wake wa galimoto akhomere misonkho mmene malamulo amanenera koma kuti mwina nkhani zimene zimabwera ndi galimoto zimene mwina eni ake ali apolisi timamva ndithu anthu akunena kuti "Ah, zimene zimatha ndithu kumangoyenda opanda mwina china chilichonse komanso mwina madalaivala ake amakhala ndithu ndi kamatama matama choncho kuti ayi paja bwana angatu ndi munthu wamkulu
kukhala ngati kuti iye ndi untouchable ayi koma malamulo samaona nkhope chifukwa zimadzavutanso ngati pachitika ngozi tsopano and anthu amene avulala sangapangidwe compensated izi sizingapangike kawiri katatu koma wapolisinso wabwino akuyenera kukhalanso namba 1 kutsatira malamulo sungamangoti poti ndi wapolisi ndine ndizipanga zimene ndikufuna i don't think kuti iwe si officer wabwino Iwe officer wabwino akuyenera kukhala of high integrity azidziwa kuti chimene ndikupangachi ndi cholondola osati kupanga chifukwa kuti abwana akundiona kapena kuti ena akundiona koma kupanga chinthu chakuti chimene ndikupanga apa chinthuchi ndi cholondola so ndi ndi pempho lathu kuti aliyense azitsatira malamulo mmene zimayenera kukhalira Ah, panali nkhani ina yachani cha iwo apolisi kumenya anthu imene ndanena kale kuti apolisi sakuyenera kumenya munthu aliyense olo ali mu custody kapena olo munthu wapezeka mkoti koti lamugamula lampeza olakwa sakuyenera kumenyedwa koti limangopereka zaka kuti munthu akaseve akaseva katuluka nkhani njakuti munthu asinthe koma si nkhani yakuti timmenye kapena mpakana avulale ngati zimene zinachitikira ena kapena ngati zikuchitika kapangeni ripoti kuma bungwe kapena ma- akuluakulu a- amene atha kukuthandizani Ah, think mafunso amene achita capture amene koma ngati pali ena amene Nkha- ndayiwala- nkhani ya ndayanga mtima. nkhani ya belo ya polisi ni nkhani imene ndithu yomabwerabwera ndika ndikakumbukira ndithu bwinobwino mapulogalamu apitawa kufika lero kuoneka ndithu kuti beloyi a- anthu akulipirabe kunjaku afunsa nkhani ya belo uh, Chancy is very contentious issue. I- imakambidwa ndipo inayamba kukambidwa kalekale thats why mapolice station ambiri mukapita amachita kulemba kuti belo ya polisi ndi yaulere kukhoma pa, pa bodi kuti anthu aziona kumakhalabe kupereka uthenga oti anthu azidziwa kuti ufulu wawo kupatsidwa belo komanso belo ndi yaulere so nkhani ya belo ili ngati tinene kuti imaita ngati kumbali kwa maofisi sangadziwenso zimene zikuchitika panja panja chifukwa kuti ama- amapanga publicize uthenga kuti anthu azidziwa komanso zimayambiranso zina kwa achibale a munthuyo chifukwa tiyerekeze mwapempha belo akukuwuza kuti mlandu uwu waukulu apolisi sitingapereke belo mwachitsanzo ngati mlandu wogwiririra apolisi sangapereke belo ndiye akukuwuza kuti mlandu uwu waukulu ife sitingapereke belo mukapemphe belo ku court iwe ukuona kuti ayi koma apolisi sakunithandiza mapeto ake amayamba kutulutsa ndalama kupereka ndi anthuwo so ndi ntchito kuti tiziwaphunzitsa anthu apolisi ndi amaphunzitsidwa anthu kwambiri amaphunzitsidwa kwambiri komanso anthu tiziwaphunzitsa kuti asamafike point yotenga ndalama ndi kumpasa wa polisi chifukwa pakapezekanso umboni kuti iwo atenga ndalama kumpasa wa polisi operekawo ndi olandira omwewo onsewo they are to blame so tiziphunzitsanabe mobwerezabwereza poti mwina amati mphini- mphi- mphini yobwereza nimene imawala ndiye zikhala ngati kuchalichi amatiphunzitsa every sunday abusa kuti ah, tizidziwa kuti ah, ah, yesu azabwera Eh, amangobwerezabwereza sanasiye amafuna kuti at least tizikhalabe ndi tizikumbukira kuti tsiku lina ah, pazakhala zochitika zina ngati zimenezo Eh, so tili ni ntchito Chancy mwachitsanzo programu iyi munatithandiza kuti tiziwaunikira amalawi komanso tiwauza amalawiwo kumene angakapeze maufulu awo ngati zitachitikira chabwino ndinaona kuti ah, azanga azanga mumafuna kuthirirapo ndemanga ndithu nthawi ina yake Eh kwambiri Ah, ndinafuna kuyambira pa nkhani ya belo yomweyi imene ikukambidwa imene pa program almost ina iliyonse imatuluka zimene zikuonetsa kuti limeneli ndi vuto ndithu kunjako koma ndinafuna ndinene ichi kunena kuti kuti problem imeneyi idzafike pakutha a Malawi ali ndi responsibility iwo eni akewo oonetsetsa kuti vuto limeneli li, lidzathe chifukwa ngati a Malawi sakutulutsa ndalama eti kuwapatsa apolisi kuti munthu atuluke pa belo ndikuganiza kunena kuti mchitidwe umenewu ukhoza kutha komanso iwo apolisi I mean, uh, iwo o- aujeni uh, anthu amene amadandaula kuti apolisi amalipiritsa belo ali ndi responsibility uh, boma likuyesetsa ndi chifukwa chake linakhazikitsa uh, like mabungwe uh, professional standards unit within police service cholinga chofuna kuthana ndi anthu ochepa the bad apple amene akuononga image ya polisi chimodzimodzinso kukabweretsanso bungwe ili la independent complaints commission ndi cholinga chonena kuti anthu akhale ndi uh, koti akhoza kukadandaula and ndi kukhalanso ndi chikhulupiriro kunena kuti nkhani yawo itengedwa ndipo uh, uh, china chake chichitika nde amalawi pamene akufunsidwa kuti apereke ndalama kuti munthu um, atuluke pa belo ali ndi responsibility yotenga umboni u- wonse umene angathe kuupeza at that particular time ndi kubwera nawo kuti um, um, wapolisiyo afufuzidwe ndipo ngati apezeka kutidi ndi zoona amapanga demand for bail lamulo lidzagwira ntchito Ah, panali issue apa imene um, a- anafotokoza yomweyi um, uh, of course ndikudziwa kuti a funsani anayankhapo komano ndinangofuna kungonena kunena kuti uh, monga ndinafotokoza apapa kunena kuti pamene anthu akukadandaula ku polisi akuona kuti sakuthandizika Akhale omasuka kubwera ku Independent Complaints Commission. Tidzawalandira, tidzawathandiza moyenerera. Ah, Ndimafuna ndinene apa kunena kuti pamene anthu akubwera kudzadandaula ku Independent Complaints Commission, ngakhale tikapeza kuti nkhani imene iwo atibweretsera si sili within our mandate, sitimangowabweza anthu aja kuti azipita, koma timayesetsa kuwapanga guide kumene akhoza kupita kukadandaula nkhani yawo. So ndiwatsimikizire amalawi kunena kuti like kukamba pa nkhani yonena kuti um, apolisi amagwiritsa ntchito magalimoto oti alitsonerera chifukwa choti ndi apolisi akapita kukadandaula sawathandiza bwerani ndi umboni umene muli nawo ku independent complaints commission kuti ife tidzathe kukuthandizirani anzanu amabwera anzanu akutipeza ndipo ndiku, uh, ndi, ndinene ichi uh, chance ndi omvera onse kunena kuti kudzera ku programu iyi anthu ambiri athandizidwa anthu ambiri akhala akukhala ndithu olimba mtima kutha kubwera ku independent complaints commission ndikudzadandaula and it, um, uh, nthawi zonse anthu abwera kudzala- kudzadandaula timawalandira chifukwa munthu sangangobwera ku independent complaints commission ndiye kuti ali ndi china chake chimene wathodwa nacho ndipo ife timazindikira kuti ngati munthu akubwera kwathu ali ndi vuto ndipo timalandira mwansangala kuwathandiza moyenerera mmene tinayenera kuwathandizira chabwino pali ndimati mafunso atha koma ndaona uthenga ndithu wochititsa chidwi kwambiri ndikhulupirira mwina nkoyamba kuti tilandire uthenga ngati umenewu mpulogalamu iyi a Betha phiri kuchokera ku area 25 akuti kodi wapolisi akuchitira nkhanza ana kapena mkazi pa khomo Ndibwino kukanenera ku police chifukwa ii apolisi nkhanza mmakomomu ndimanena kuti uwu ndi uthenga woti mwina sitinakumane nawo mu program iyi uh, koma ndikhulupira ndithu tauwerenga chifukwa chakuti wabwera ndipo pali nkhani ina ndikhulupira kuti imeneyonso ndimene mwayankhapo azangazanga akuti apolisi amatiopseza ndipo ndi zovuta kuti tingapite kukadandaula ku police station Ambiri tikafika malo oti tikadandaule, mafunso amene amatifunsa sakhala conducive kuti titha kufotokoza mavuto athu. Mwina ku Independent Complaints Commission komweko ndi kumene tizipita. Chabwino, ah, ndimati ndimalizire pamene palero ah, ndi mafunso afunsa aja kuti akuti mumaopseza anthu polisi. yeah, yeah. of course ndineyo ndinene kuti anthu fe tinabadwa mosiyanasiyana eh, timachokanso mmabanja osiyanasiyana komano akamatipanga training ah, tikamapanga training amatipanga kuti tizidziwa kuti kuthandiza ah, tikhale tikhale ndi ukadaulo wothandiza anthu koma sizingalepherekebe kuti ena mwina amakhalabe ndi kamtima ka- ka- kakumuzi kaja koopsezako Eh, komano ndi ufulu wawo anthu akakumana ndi zimenezo abwere akapereke ripoti station iliyonse ndanena kale ndipo ndinena mobwereza amakhala officer in charge officer in charge akamudandaulira awathandiza that's a public office imene anthu amayenera kulowa kukapereka madandaulo awo zakanika apo apita pa higher level pa region zakanika apo abwera mpaka na at head- headquarters level This is a public office yakuti ithandize anthu a Malawi amene apeza mavuto. So sizingalepherekenso ena akhoza kukhala kuti anabadwa ndi mtima woopseza. Komano anthu ngati mwakumana ndi zimenezo bwerani ndi madandaulo anu kuti muzathandizidwe. Ah, nkhani ya domestic violence by apolisi Em, chimodzimodzi ndanenanso mmene ndanena apa kuti apolisi fe ndi anthu- anthu osiyanasiyana kuthekadi ena anabadwadi ndi nkhanza mmabanja mwawo mwina kuvuti kuzunza ana kapena azimayi kumene ndi udindonso wa amene akuzunzikawo every police station ili ndi victim support unit apite kupolisiko akadandaule apolisiko awayitana awafotokozera afunsa mbali yawo nawo anene ngati awa- alakwitsa awapanga advise kuti zimenezozo asinthe A- asama- ayitana apolisi anzawo Eh, kwambiri chabwino zakanika apo abwerere ku psu zayitana chabwino eya ndiye kuti ifenso ifenso pothera tikayo- tikauza management zimene tapeza management ili ndi mphamvu yopanga discipline wa polisi aliyense amene wa waphwanya malamulo chabwino pali issue imene anakamba john luhanga ku mzimba naona ngati interesting yoti akuti Mhm, ndalama za pangozi Pangozi. Populate nkhani imeneyo sitinayi eh, pangozi sitinayi pachitika ngozi akuti munthu uyo achibale akapita sanamvepo kuti ati papezeka ndalama Mhm. Uh, sindikudziwa kuti mwina iwo zinachitikira kapena zinachitikira ndani komano i think abe ndipovuta abe kuti apolisi afika pamalo atenga anthu ovulala apita kuchipatala Ah, ndi povutanso kuti apolisi omwe azibwera komanso apanganso publicize kuti anthu anachita ngozi aja wakuti anapezeka ndi mwakuti wakuti anapezeka ndi mwakuti mwina katundu property ya- imapita kwa achibale ake a munthuyo eh, achibale a munthuyo amatha kudziwa kuti abale athu anavulalayo anapezeka ndi ndalama mwakuti eh, komano ngati alipo ena amene zinachitikira kuti amadziwa kuti m'bale wanga anali ndi ndalama komano wachita ngozi ndalama sizinapezeke ndinkhaninso worth investigation abwere psu kapena ku independent complaints commission tizapanga follow nkhaniyo tione zina- eh, ah, chinachitika nchani Chabwino. of course pamakhala ma first responders pakachitika ngozi nthawi zina samakhala apolisi amakhala anthu wamba amene amakhala area imeneyoyo anyamata a mmudzi eya so we make a follow up and see kuti kodi chinachitika ndi chani chabwino eya ndithudi Ch- chifukwa cha nthawi titsirize programu yathu uh, potsiriza penipeni afunsani mutsiriza motani lero ndikhulupirira kuti talandira mauthenga ochuluka kwabasi uh, mwinanso chifukwa cha nthawi ena akuimbabe telefoni uh, koma ndimafuna ndithu kuti titsirize ndithu mwachidule mutsiriza motani Ah, zikomo kwambiri ine ndifotokozere mtundu wa malawi pano kuti management ya polisi ndithu motsogozedwa ndi madam merlyne yolamu ali ali serious ndithu kuthana ndi mchitidwe uliwonse wokhudzana ndi katangale kapena any kind of misconduct ngati zawachitikira apite ku polisi akafotokoze akapange lipoti uh, kwa ma OC mmene ndakambira uh, maofesi a psu ali region iliyonse ku southwest kwa- ku southeast ku luchenza ku zomba ku eastern region kwa ku central west pa area 3 ku mzuzu pa, pa region penanso ku area 30 akatipeza ifeyo tidzapanga follow nkhaniyo ndikupanga submit ma findings with proper recommendations for necessary action against wapolisi amene wa- sa- wagwira ntchito yake mosatsatira malamulo Tathokoza kwambiri amenewo nda Superintendent Mark Funsani kuchokera ku Professional Standards Unit, Malawi Police Service ku Area 30 mu mzinda wa Lilongwe. Tathokoza kwambiri kuti tinali limodzi mu programu iyi komanso timakhala ndithu limodzi kuyankha mafunso okhwima kobasa amene ndithu amakhala akutumiza ah, omvera athu. Ah, zangazanga mutsiriza motani? Ah, zikomo kwambiri chance ndi omvera onse ine ndimaliza kufuna kuwathokoza amalawi onse amene akhala kumamvera programu yathu komanso akamvera programu yathu akhala kumabwera ndi madandaulo awo ku independent complaints commission kuti adzathandizidwe Ah, ndikufuna ndiapange encourage ena amene nawonso ali ndi zawo zimene uh, zikuwaphinja mu mtima mwawo kuti akhalenso omasuka kubwera ku independent complaints commission kuti adzatidandaulire kuti nawonso athandizidwe uh, ndapempha amalawi don't suffer in silence uh, do something about it tipezeni ku maofesi kwandu- kwathu kuti tikuthandizeni um, kwa iwo ofuna kutifikira ife ndi madandaulo awo uh, pali njira zingapo zimene akhoza kutipezera akhoza kutiimbira foni pa manambala awa 0884 40 4482 uh, 0982260095 kapenanso akhoza kubwera ku ma offices kwathu ku, uh, ku city center uh, tili opposite ndi anti corruption bureau um, akhoza kumasuka kubwera kudzatidandaulira in person kapenanso akhoza kutilembera kalata pa, pa kudzera ku um, uh, independent complaints commission uh, po box 30245 30245 capital city lilongwe 3 um, akatero akatipeza pa njira zonsezi ife tidzalandira ndipo tidzathokoza amene tidzathandiza uh, tikuthokoza kwambiri kambaka kuti uh, mukumamasuka mukubwera you are keeping us busy office ya independent complaints commission is there for you zikomo kwambiri Tathokoza kwambiri amenewo nda Joe Zangazanga Principal Investigations Officer ku Independent Complaints Commission komanso tinali ndi a Rose Walia kuchokeranso kumene ku Independent Complaints Commission iwo nda Principal Civic Education Officer ndikukhulupirira ndithu kuti tsiku linalake tidzakhala nawonso limodzi kuti azayankhenso mafunso pa programu imeneyi tithokoze kwambiri nonse amene mwatumiza mafunso kudzera pa telefoni komanso amene munatiyimbira chifukwa cha nthawi sitinakatha kutenga ndithu uh, matelefoni onse koma ndikhulupirira kuti tsiku lina tidzakhalanso tili pano kuyankha ndithu mafunso amenewa tithokozenso kwambiri thandizo la ndalama kuchokera ku undp kuti tizikhala ndi program imeneyi pano pa zodiak broadcasting station ine ndine chance muloza banda bwanji